n b'aw fo aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo wala a balimakɛ bayini konatɛ ka gindo ɲini ala yɔrɔ k'a di aw ma nin ye a balimakɛ ka sɛbɛnni ye a ye min bɔ ala ye dɔnni min d'a yɛrɛ ma k'a sɛbɛn nin ye o tɔgɔ de ye n'a bɛ ka min sɛbɛnlen yira aw la sisan ɲɛ bɛ nin sɛbɛnni min na nin jate de ye nin ye komi sɛbɛnni na hindi don to a ɲaamina donki dɔw t'a faamuya donki n y'a sɛbɛn a kɛrɛfɛ i bɛ nin ne don nin pilasi la o la an balimaw ala ye dɔnni da k'a caya k'a bonya k'a fɛrɛ dɔnni min ma dɔn fɔlɔ o de ka ca don o don dɔnnibaa dɔ bɛ na dugukolo kan min bɛ dɔɔnin ta ala ka nɛɛma baji la dɔnni bɛ i n'a fɔ baji de dan tɛ baji la cogo min dan tɛ dɔnni na ten wala ala ye nin dɔnni gɛrɛsɛgɛ don aw balimakɛ de la maliyɛn don bayini konatɛ ka bɔ jɛnɛ réseaux sociaux kan bi caman ye kumakan mɛn kabini yiriw la an bɛ to ka yiri kisɛw di waati kelen kelenw na o la ala nana sɛbɛnni nɔgɔya an ye an ye sɛbɛnni dɔ labɔ ka jate bɔ an yɛrɛ ye o la nin sɛbɛnni nin de ye zuli jalali wali ikirami cɛ in bɛ k'o de sɛbɛn tan koyi zuli jalali wali ikirami bonya masa ani kalankɛya masa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka masaya sɔrɔ i ka sigida la n bɛ ka o tɔgɔ de baara nin nin y'a kawatimi de ye murabaw arabu ko ten anw bamananw ko seleke naani i m'a faamu o la kɔlɔn kilebi bafin ani bagɛ dɔ ko worodugu ni kɛɲɛka wala bigi ninnu filɛ yɔrɔ min na filɛlikɛla bamananden halala e b'i ka tɔgɔ sɛbɛn n'i y'a dɔn i bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn i bɛ tɔgɔ sɛbɛn n'i y'a dɔn i tɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn i ka to k'i ka kilisinin fɔ papiye yan yɔrɔ nin na

i ka nin baara i ka nkalon bɔ n da n'i bɛ masaya kɔ n'i y'a baara hali n'i bɛ se ka so de san ka taa di fantan dɔ ma min mago b'a la burusi kɔnɔ k'a don daba la walima k'a don wotoro la taa so kelen d'a ma i ka sɔrɔ ka na ka nin wurudi i yɛrɛ ma bi seegin ni saba don i bɛ nin fara ɲɔgɔn kan ni sigiyɔrɔma bi seegin ni saba n'i y'a dɔn i bɛ se k'a wurudi o la i b'a fɔ ya zul jalali wal ikram ya zul jalali wal ikram i b'o wurudi nin jate la nin ye ne ka jate de ye nin tɛ arabu jate dɛ i bɛna ye arabu ka wolonwula de ye nin ye dɔnni o dɔnni n'ala b'a di mɔgɔ ma a dɔnni dɔ bɛ taa bɔ dɔ ta fɛ siga t'a la anw ka fara ɲɔgɔn kan de bɛnna nin ma an m'an ka sira bila mɔgɔ ye bamananw ko ten ko hali n'i ka tiɲɛ bɛnna dɔ mɔmuso kunkolo ma k'i ka yɛlɛ a kan o tuma na o de la i bɛna nimɔrɔ dɔw y'a kɔnɔ dɔw ni tubabu sɛbɛnni bɔlen don ɲɔgɔn fɛ o tɛ ka d'a kan dɔnni yɛrɛ gindo don ala de bɛ ko di mɔgɔ ma min ka d'a ye nin ye sirili de ye ala de y'a d'a ma o tuma na n'i ye so saraka n'i bɛ faamaya de kɔ masaya i bɛ to k'a wurudi i bɛ nin jate caman fara ɲɔgɔn kan k'a wurudi a la walahi fo ala k'a d'i ma mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ sigida la balimasow kɔnɔ i bɛ fɛ i balimaw de k'i bonya i bɛ fɛ i ka bonyaba sɔrɔ i b'i ka haju don a kɔnɔ yan wala haju donlen kɔnɔ yan wala i b'i cɛsiri i b'a gɛlɛya i yɛrɛ ma i kɛlen ka haju don i b'a gɛlɛya i yɛrɛ ma kosɛbɛ i bɛna mun kɛ i b'i cɛsiri i bi fini kala muso fani suguya o suguya ye i tɛnɛmuso walima i tanti i bɛ taa fini kɔnpilɛ d'a ma walima i balimamuso dɔ i bi sɛmuso gɛnman pasi pasi minɛ ka d'a kan i bi taa d'a ma i bi nin wurudi bi seegin ani saba saba walahi f'e ka bonya sɔrɔ i ka balimaso kɔnɔ ani i ka faso kɔnɔ amma n'i mago bɛ gɛrɛsɛgɛ fɛ a kana tigɛ fiyewu nafolo yɛrɛ yɛrɛ de ka d'i ye ani gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tigɛbali ani tɔgɔ o tuma na i b'i ka haju don yan n'o ye i b'a wurudi ya ya zuli jalali wali ikram ya zuli jalali wali ikram o de sɛbɛnlen don yan o la i b'a wurudi bi seegin ani saba walima i b'o sigiyɔrɔma bi seegin ni saba walima o sigiyɔrɔma naani bi seegin ni saba sigiyɔrɔma naani kelen fila saba naani o de bɛ bɛn ka waati min kɔnɔna ma wala i b'o jigi i b'a wurudi o la n balimakɛ n balimamuso nin ta i ka nkalon bɔ n da ɔ n'i tɛ se o si la n'i bɛ ala tɔgɔ in wurudi i b'i jija i bɛ tamaro ɲini tamaro nɔnɔ kɛnɛ tiga ani finigɛ mɛtiri duuru i b'o saraka ka tɔgɔ in baara diɲɛ mako bɛɛ kama bonya sira fɛ fo ala k'a d'i ma a ye nin kɔrɔbɔ aw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ aw kana tiɲɛ sɛgɛn aw balimakɛ ma baɲini kɔnatɛ ne ye ala de nin dɔnni di ne ma waso tɛ ala bɛ dɔnniw kɛrɛnkɛrɛn k'a di cɛw ma minnu y'a ɲini ale ala fɛ ani ale ala yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛn ɔ kɔmi anw tɛ mɔgɔ ye min bɛ kuma fɛ o kama an dogolen don ni dɔnni ye nka an b'an cɛsiri k'an débrouiller ka kuma cɛw k'a kɛ aw k'a jaabi di ala de ye nin dɔnni di waso tɛ a balimakɛ baɲini kɔnatɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo wasalamu aleykum n'a y'a sɔrɔ a y'a partager n bɛ n ka nɛgɛjuru sira di bi wolonwula ni naani mugan ani wolonwula o kɔfɛ i bɛ fu ni kɔnɔntɔn kɛ i bɛ sɔrɔ ka na bi seegin ani naani kɛ n'i y'o don mali nimɔrɔ la ka écrire wasabu kan n b'i jaabi jaabi ko ɲuman na nka e k'a kɛ i ka i ka nkalon bɔ n da i k'i hakili to a saraka la kosɛbɛ wasalamu aleykum hali n'i ka maa bɛ taa tunga la a kɛ k'a d'a ma i bɛna ala jɔyɔrɔ ye nanbara t'a ra so nin sigilen bɛ dɔnni de kan wa a ka teli arabu ka sɛbɛnni ye a ka teli siniwaw ka sɛbɛnni ye a ka teli fo ka tɛmɛ a dan kan o de y'a to n y'a kanu k'a bɔ n kelen na k'a di cɛw ma sabula so kɔnɔ dɔnni n'i y'a selen kɛnɛma a mago bɛ ko dɔ la bamananw ko ten n'i ye sufɛ kɔnɔ wulitɔ ye ko fɛn dɔ sela a ma ala ka limaniya d'a ma